gwedike gwedike na ọgụ n'ụbọchị ọgụ ama manụ chọọ dike achọọ afụ onye a na-amala ekwe atụnye ekwe n'ọfịa nwoke na ibi era bụ n'ọnụ maka na isi ike ibi yeyi ewu a sị m eriri mara ngwugwu ka ngwugwu mara onye kere ya maka na eribe ọgwụ bụ onye ọya enye na onye ọya ọtaba nyaṅa nyaṅa udene kara aka na-amapụ ozu afọ oke nkịta ji isi anya ọkụ na mụ ekene dike na-eri nkịta na ji n'okwuru ọra ndị Igbo n'ugwu Awụsa na mụ ekene ife eji mara na mụ bụ okoro ka nze bụ na ana m eje mba na-achọpụta ndị na-enyere obodo aka ndị na-eficha nwa mgbenye anya

ọgaranya ọgaranya na-ebulu oche na ndị ọzọ ọ bụrụ na ị bata n'ime obodo Anambra gụba ndị nwere ego nwere obi eji enye aka o nwerọ onye ọzọ m maara na-abụrọ obere chukwu na ndị ọzọ obere chukwu na mụ ekene ọgaranya ọgaranya na-eburu oche na mụ ekene o fichara ụmụ mgbenye anya na mụ ekene ife eji ama dike bụ nke o mere eme ha na-ekwu na nkịtị ngwa ka m kọọrọ nụ gị nke bụ nne ị ma na ọ bata obodo wee were gịnị were ọgba tum tum jide ụmụ okorobịa niile bunye fa onye anọna nkịtị maka na onye nọrọ nkịtị ekwensu ewere ya wee lụrụ ọlụ hei onye ụbọ nye m ụbọ oke nkịta ji isi anya ọkụ dike a na-akpa ogwu n'anya ọkaa o buru ụzọ nwoke ọma na mụ ekene ofu onye eji wee mara obodo na mụ ekene otu onye obodo na-asị nnọọ nụ na mụ ekene ofu onye ọra na-eburu oche na mụ ekene obodo niile na-aba gị afa dị iche iche ma mụ nwa okoro ka nze na-etu nụ gị emetụ mba afụ dike onye nwere gị na o nwere mmadụ na onye jụrụ gị na ọ jụrụ ife ọma na ndụrụ ga ndụ ya n'ihi na echete m mgbe obodo na-ebe akwa na-eti mkpu na-ata aka n'eze na afụrọ mmiri ọṅụṅụ eyi obere chukwu na-esi n'ifite wee bata obodo negharịa anya

mama ya na papa ya wee na-agwa anyị na onye anyị ga-eso n'azụ bụ onye anyị ga-ebinyere aka enwerọ onye ọzọ ọ bụ na-abụrọ injinia Obiọra Agbasimelo bụ onye ndu ga-edu anyị wee dubanye anyị n'ana ekwere na nkwa n'ezie iwelụsio sobe na ihe n'ụzọ gara n'ebe ọ nọ ndị ọchịchị achịgo na onye ndu ka a na-ekwu okwu ya Obiọra na ị bụ onye ndu duru anyị gaba

ọkụ were na-enwe sịzie na ụmụ ibe onye agana n'ọchịchịrị maka na ihe na ọchịchịrị enweghị mmekọ agadi nwaanyị ada aka nka n'egwu ọ ma agba na ị dị mbụ eme mma ome mma ka m na-asị ya meerenụ mụ mma ka obodo kwụ n'anya nwa ọsụji na-ekwu ma na-ekwusi ike mm, maka chukwu ana m ekwu ma na-ekwusi ike obi m na-agwa m ma na-agwasị m ike na ọga ndị ọga obere chukwu ga-ezi m ozi ụgbọala ruo m aka ọ ga-abụ njọ heu ụgbọala ruo m aka ọ ga-abụ njọ meelenụ mụ mma ka ndị na-ekwere ekwe wee kwete ndị kwere wee kwesi ike maka na onye mere m mma emegolu ụwa niile onye mejọrọ m mejọkwara ụwa niile agwa m ose ọjị

ihe na-ebu m anya wee bụ na mma i mere n'elu ụwa a ga-ekwubedu ole ghara ibe ya ọkwa ọ na-abụ eruo n'oge asọmpi egwuregwu ibupụta iko ndị niile bụ ndị mere nke ọma i si n'obodo naijiria chịrị ha chịpụ ha mba ofesi onye ọbụla jee chọrọ akara aka ya ị ga-akwụ ụgwọ ụgbọelu bụ aeroplane kwụọ ụgwọ nke ebe a ga-eri nri

ọnụ na-eri eri ka m na-asị ekene dịkwara gị ekene dịkwara gị maka na a bịa n'ugwu awụsa ị na-agbata ọnụ gị na-enye m akụkọ ụtọ na-aba m n'ụmị na nkwonkwo thankgod ka m na-asị mọ na nnukwu onu m thankgod na onu agụwa m ewu a ga-ekwube one ghara ibe ye

a ga-agba gị ntụtụ agbaa ntụtụ n'efu a ga-enye ọgwụ enye gị ọgwụ n'efu a ga-enete arụ enete gị arụ n'efu na ihe anụnwa bụkwa aka ọlụ ọga ndị ọga ọga ndị ọga ọgaranya ọgaranya na-ebuli oche oju na-eme ọgọ na mụ ekene ebube na anambra aka na-ebicha ụmụ mgbenye anya High chief na mụ ekene high chief

maka na ife eji mara dike bụ nke o mere eme nwa ọsụji ekele ụnụ na ka ọ dịzie ewu izi na izi rabụ